Ah ok, bhuel go raibh míle maith agat. Seo an chéad uair dom bheith i mBaile Mhúirne so tá sé go deas a bheith anseo. Fairíor níl an aimsir againn ach beidh craic againn ar aon chuma. Ok, so an rud atá mé, tá mé chun cur síos air inniu mar gheall ar feachtais a dhéanann comhlachtaí margaíochta agus tá mé chun caint faoi ceann a rinne mé ar Powerade roinnt blianta ó shin ach rud faoi ar dtús faoi Coca Cola, I mean is is comhlacht ollmhór iad, má chuireann tú Budweiser agus Pepsi agus ehm Starbucks le chéile níl siad chomh mór le Coca Cola so agus Red Bull san áireamh chomh maith so is comhlacht ollmhór é, tá os cionn 500 branda ag Coca Cola agus dá n-ólthá deoch sa lá, a dhéanann Coca Cola, thógfadh sé os cionn naoi mbliana ort gach uile deoch a dhéanann siad a ól. So, tá siad mór go leor. So, an rud atá mise chun caint faoi, mar a dúirt mé, ná faoi Powerade. Focal ar dtús faoi feachtas. Tá gach feachtas, aon cheann a n-oibríonn go maith, bunaithe ar léargas. Sin insight. OK? Sin an fáth a ndéanann daoine rudaí. OK? So tabharfaidh mé sampla daoibh. Ní léargas é 4% de dhaoine ólann siad bainne ar maidin. Sin fíric. ní hin léargas. OK? So caithfidh tú oibriú amach cén fáth a n-oibrí, cén fáth a n-ólann siad bainne ar maidin. So ceann de na léargasaí atá againne, or a bhí againne nuair a bhí mé ag obair i Coca Cola, mar níl mé ann faoi láthair, ná cén uair an t-am is fearr le fógraíocht a dhéanamh maidir le Coca Cola. Agus fuair muid amach go, ag deireadh na seachtaine, mar is í Mam, go hiondúil, sise an bhean atá i gceannas ar ar bia agus an cócaireacht atá ar siúl agus sise atá i gceannas go hiomlán ar na páistí agus tá sí an-trom ar na páistí is dócha i rith na seachtaine. Ag an deireadh seachtaine tá sí ag iarraidh a bheith i bhfad níos deise, i bhfad níos fearr leis na páistí. So sin an am, ní, b'fhéidir nach ndéanann sí aon chócaireacht ar oíche Dé hAoine nó oíche Dé Sathairn. Bain, bíonn pizza acu nó rud éigin mar sin. Sin an t-am a mbíonn daoine ag ól deocha cosúil le Coca Cola. So sin an fáth a ndéanann muid an chuid is mó don fógraíocht ag deireadh seachtaine le haghaidh Coca Cola mar sin an t-am is fearr, mar sin an t-am atá daoine, I suppose, in ann, ar ndóigh, tá siad ag iarraidh an cineál fógraíochta sin, seachas ag tús na seachtaine, nuair atá siad ag smaoineamh, no, tá mé chun a bheith go maith, tá mé, tá siad chun bainne, tá siad chun uisce a ól, níl mé chun aon deoch, deochanna cosúil le Coca Cola nó Fanta nó aon rud mar sin a thabhairt dóibh. So, sin iad na cineál léargas a chuireann muidne le chéile chun, gur féidir linn deochanna a dhíol agus deochanna éagsúla a dhíol. So, an ceann atá mé chun caint faoi ná ceann a rinne mé ar ar Powerade agus an ceann faoi Powerade ná cé gur branda atá ag Coca Cola a bhí ann bhí muid i bhfad níos lú ná na daoine eile a bhí ann nó na branda eile a bhí ann so bhí orainne na rialacha a athrú mar ní raibh an oiread airgead againn agus a bhí ag na brandaí eile so tá mé chun sort of cur síos ar sin a dhéanamh anois. So tar éis an cúigiú bliain dúinn a bheith in Éirinn, bhí muid i dtrioblóid. Now taispeánann sé seo an oiread sciar nó sin share a bhí againn ag an am agus an méid a bhí muid ag díol. Agus bhí muid ag titim, bhí muid ag titim, bhí muid ag titim, chuaigh muid suas go dtí 21% ach thit muid ar ais, bhí muid ag titim ar ais arís. Agus. Le brandaí atá ag Coca Cola, ní féidir linn titim ar ais, ok? Tá muid rómhór agus tá, tá, tá an oiread béim againne ar a bheith idir a haon nó a dó sa, sa, in aon margadh atá muid ann. So, an rud a thug muid faoi deara ná go raibh brandaí eile, brandaí eile ann ach Seo brandaí éagsúla. Féach ar seo. Seo brandaí éagsúla agus tá an rud ceannann céanna á dhéanamh acu ar fad. Bhí sé an-tromchúiseach. Bhí sé an-dáiríre. Ní raibh aon craic ann. Sin anseo, sin Club Energise, sin an ceann a bhí ann le haghaidh Lucozade Sport agus sin an ceann a bhí againne. An rud céanna. Seo daoine ag féachaint an-dáiríre an t-am ar fad. Ní raibh aon craic ann. So, an gcuirfidh tú an chéad ceann ansin. Feicfidh tú an feachtas a bhí acusan ag an am. Seo Club Energise.

play, take a sip, Lucozade Sport and that's essentially what keeps you going for the game. Lucozade Sport, last longer, finish stronger.
An rud a thugann tú faoi deara sa dara ceann ansin, is cosúil le Sky News atá ann, like, an ticker tape atá ag an, ag an deireadh. Agus an chéad ceann, feiceann tú go bhfuil sé cineál i monarchain. Tá sé, mar a dúirt mé, an-dáiríre. Ní, ní, like. imríonn daoine spóirt, imríonn, is imirt atá ann, like tá sé deas, like ach na daoine seo, tá sé an-dáiríre, tá sé i bhfad ródháiríre agus bhí muide ag déanamh an rud céanna, sin an ceann a bhí againne, bhí sé an-dáiríre chomh maith. So an rud a rinne muid, bhuel bhí orainn briseadh amach, bhí orainn na rialacha a athrú. So bhí an category cosúil le páipéar balla mar a deirimid, b'éigean dúinn gníomhú mar iomaitheoirí, sin Challenger brand mar a thugann siad orthu. agus thug muid ionspioráid ó Ryanair, Virgin, Sony Playstation agus Apple agus murach sin bheadh muid ag glacadh leis an status quo, bheadh muid díreach ag déanamh an rud céanna agus má dhéanann tú an fógraíocht céanna agus a dhéanann gach duine eile, an t-aon duine a bhaineanns leas as sin ná an number one brand agus sin Lucozade Sport, ceapann gach duine gur fógraíocht atá ann do Lucozade Sport so bhí orainne sin a athrú. So, an rud a thug muid faoi deara, then, ná go raibh muid féin, sin Powerade, Club Energise Sport agus Lucozade Sport, an rud a bhí ag tarlú ná go raibh 95 fán gcéad d'iomaitheoirí spóirt, bhí muid ag rá leo, déan do dhícheall a bheith cosúil leis an 5 faoin gcéad a imríonn spórt ag na leibhéil is airde. Sin an rud a bhí muid a rá leo, caithfidh tusa bheith cosúil le Ronan O'Gara, caithfidh tusa bheith cosúil le na inter-county players a bhí ag an Club Energise Sport. Agus like níl sé sin inspioráideach, níl sé sin attainable le haghaidh na daoine seo. Agus an rud faoi chomh maith, tá sé sin an-chostasach. Anois féach air seo Seo na sponsorships ar fad a bhíodh againn ag an am sin. Ag Lucozade Sport bhí an Premier League acu, an FAI, bhí John Barnes acu, cuimhin linn John Barnes, bhí Michael Owen agus Alan Shearer chomh maith, muid féin, bhí IRFU, Baile Átha Cliath, Corcaigh, Gaillimh, Irish Football Association thuas sa Tuaisceart agus. Club Energise Sport, rinne siadsan rud a bhí an-ghlic ar fad ná an GPA. Nuair a thosaigh an GPA thart ar an am sin agus rinne siad go leor urraíocht leis an GPA ag an am. Ach bhí ag éirí linn beagáinín agus seo rud éigin a thosaigh Brian Ó, sin pictiúr de Brian O'Driscoll so tá mé chun é seo a chur ar siúl ach seo rud b'fhéidir gur cuimhin libh a bhí ag tarlú nuair a bhíodh Brian O'Driscoll

So, obviously píosa spochadh as ach d'oibrigh sé go maith dúinn, you know, d'oibrigh sé go han-mhaith. Ach an rud faoi, cosnaíonn gach ceann acu seo idir fiche míle nó suas go dtí céad caoga míle agus dá dhéanamh sin, díreach ag scríobh cheque an t-am ar fad gan aon activation mar a thugaimid air, Bhí sé an-chostasach ar fad. So, bhí orainn éirí amach as sin. So, an rud a bhí, a thug muid faoi deara ná, ní raibh muid in ann iomaíocht, mar bhí Lucozade Sport, bhí dhá uair go leith níos mó airgid acu agus le Club Energise bhí, bhí 50% níos mó acu ná a bhí againne. So na rialacha maidir leis an gcatagóir a athrú. Sin an rud a thug muid orainn fhéin agus a athshuigh muid fhéin mar iomaitheoirí, mar challenger brand. Feachtas a chruthú a bhain leas as meonta na ndíograiseoirí spóirt, so sin daoine a raibh díreach ag iarraidh a bheith beagáinín níos fearr. Ní a bheith cosúil le na an cúig faoin gcéad, ach a bheith díreach beagáinín níos fearr. Agus fan glan amach ón cliché a bhain le margaíocht le laochanna spóirt. So an rud a rinne muid ná d'athraigh muid é. So bhí muid ag rá cén fáth nach bhfaigheann muid na laochanna chun cabhrú leis an 95% seachas an bealach eile. So gan a bheith ag breathnú suas, na laochanna ag breathnú síos. Agus an rud faoi sin chomh maith, tá sé i bhfad níos saoire. Ní gá duit aon urraíocht a dhéanamh a chosnaíonn go leor airgid. So seo an rud a dhéanann muid i margaíocht. Triaileann muid a fháil amach céard iad na na values atá ag an branda. So an rud faoi seo, an rud a chuir muid le chéile nuair a bhí mé ag obair le go leor de na agencies a bhí agam ag an am agus dúirt muid gur sin na rudaí a bhí muid ag iarraidh a rá faoin branda, primed, challenger, self-belief. Agus an léargas a bhí againn ná gur Is mian liom mo dhícheall, seo a déarfadh daoine le chéile, is mian liom mo dhícheall a dhéanamh ar gach rud a dhéanaim, is é an t-amhras orm féin an rud a choinníonn ar ais mé. So níl mé, níl aon mhuinín agam ionam fhéin mar gheall nach gceapaim go bhfuil mé maith go leor. Ach an rud a rinne muidne ná ullmhaíonn Powerade thú mar bhí sé seo fíor, rinne muid, taighde le University of Ulster agus fuair muid amach go raibh daoine nuair a d'ól siad Powerade in ann dul níos faide, bhí siad in ann rith níos faide seachas daoine a bhí díreach ag ól uisce. So chuir muid i gcroí an fheachtais againn ná ullmhaíonn Powerade thú go meabhrach, féinchreideamh agus go fisiciúil le gan ligean suas riamh, gan ligean suas riamh, sin an direct translation ó never give up, sin an campaign a bhí againn. Alright, so seo an rud a thosaigh muid leis. Thosaigh an feachtas le teaser ar Never Give Up agus thart ar an am seo, seo 2007, bhí eh, Bhí mórscéal ag an am mar bhí rugbaí le bheith imeartha i gCroke Park don chéad uair agus sin an rud a bhí ann ag an am. So rinne muid go leor fógraíocht ag an am agus chuir muid na rudaí seo ar fad thar timpeall ar Croke Park ag an am. Bhí an oscailt ar siúl agus leagtar béim ar stádas mar iomaitheoirí agus Cuireadh cuireadh daoine go dtí an suíomh nevergiveup.ie. Sin Rinne muid é seo chomh maith. Bhí an Under 19's World Cup againn thuas i mBéal Feirste agus rinne muid go leor advertising thuas ansin chomh maith, ag an Corn Domhanda thuas i mBéal Feirste. Agus ag an am céanna, d'aimsigh muid Will Cullen, réalt Never Give Up. Seo an fear a bhí ann againne. So seachas an réalt a bheith mar Ronan O'Gara nó aon duine mar sin, seo just average Joe. 22 bliain d'aois, iar-imreoir sacair idirnáisiúnta, nuair a bhí sé thart ar 14 nó 15. Chuaigh sé go Sasana ach níor éirigh leis, tháinig sé ar ais, bhí sé, bhí sé ag druidim ón pheil ag an am agus bhí sé ag obair in Ulster Bank agus ní raibh sé in ann snámh. Okay? So, tá sé sin. Ní raibh a fhios againn ag an am nach raibh sé in ann snámh. So an rud a dúshlán a thug muid dó ná an chéad triathlon a dhéanamh agus thug muid thart ar sé mhí dhó é sin a dhéanamh ach an chéad rud a bhí air a dhéanamh ná foghlaim conas snámh. So sin an rud a rinne muid ar feadh sé mhí, rinne muid scannánú ar Will agus ní raibh aon script i gceist. sin an, bhí ceamara againn agus d'fhéach muid ar céard a bhí ag tarlú agus thaifead muid é sin. So tá mé chun dul trí, bhí cúig fógraí déanta againn le haghaidh an teilifís agus b'fhéidir Tomás má chuireann tú iad sin ar siúl.

You're going to fall apart in the run. It's going to be tough. Really tough. Nuair a bhí sé ag snámh an am sin cheap muide go raibh sé ag déanamh gnáthsnámh. Ní raibh sé ach chomh domhain sin an t-uisce ag an am. Ach sin an chéad, so sin like an introduction a bhí againn. Seo an dara phíosa anois.

It's a bit, it's not scary is not the word but no, I'm scared is the word. So, sin thart ar mí isteach ann agus cheap sé go mbeadh an rothaíocht b'fhéidir an píosa is éasca le déanamh ach má dhéanann aon duine rothaíocht,

Tá rud a fianaise go leor againn san am go raibh deacair aici an grúma troime a bhualadh bang. Bhí sé sin go hiontach dúinne. Sin an t-athair a bhí aige ag an deireadh agus an rud faoi i gcónaí is an snámh a chuir, bhí eagla orainn faoin snámh agus, Ámh, níor cheap éinne go mbeadh sé in ann an snámh sin a dhéanamh, agus nuair a tháinig sé ar ais agus nuair a chríochnaigh sé an rás, bhí an t-athair ag caoineadh mar bhí sé chomh bródúil as. agus is rud iontach más féidir leat d'athair a dhéanamh bródúil asat, agus bród a bheith aige asat. So, d'oibrigh sé sin go hiontach dúinn, d'oibrigh sé go han-mhaith dhúinn. am seo den fógraíocht a rinne muid lasmuigh de chun oideachas a chur ar thomhaltóirí nó imreoirí so bhí muid ag rá leo gur má ólann tú Powerade is féidir leat dul níos faide. Agus rinneadh é seo ar líne. Bhfuil daoine sean go leor gur cuimhin leo Bebo agus MySpace back in the day? Bhuel, sin an rud a bhí muid ag déanamh ag an am. Agus chuir muid go leor stuff ar an idirlíne, an suíomh idirlín a bhí againn mar gheall ar má tá tú ag iarraidh bheith do chéad triathlon a dhéanamh, cén chaoi é a dhéanamh. Bhí go leor stuff ansin agus. D'íoslódáil go leor daoine é gan mórán airgid a chur isteach ann. Agus rinne muid é seo, seo ceann eile. Seo viral video a rinne muid. So seo sort of personalisation a bhí an-nua ag an am. So fuair muid Paul O'Connell le haghaidh lá agus rinne sé taifead ar thart ar 500 ainm. So deireann sé. hello John, hello Michael, hello, hello like díreach ainm tar éis ainm tar éis ainm agus feiceann tú gur féidir leat mar sin iad a chur le chéile agus féachann sé cosúil le personalised video ó Paul O'Connell gur féidir leat a sheoladh chuig duine. So an ceann atá mé chun a thaispeáint daoibh, Damien an t-ainm atá ar an fear, okay? Tá suim aige i rugbaí.

Big hug, is it? Go on then.
So rinne sé sin chomh maith. Agus ag an am céanna bhí rudaí ag dul go maith dhúinn, so bhí muid in ann ceann eile a, bhí muid in ann flavour eile a chur amach ag an am. Bhí sé sin iontach. Rinne muid pacáiste le slán iomlán do Chorn Rugbaí an Domhain. Bhí sé sin ar siúl. Cheap muid go n-éireodh go maith linn. Cuimhin le aon duine an chaoi a ndeacha an Corn an Domhain dúinn i 2007? Ní raibh sé níos fearr ná mar d'éirigh linn an bhliain seo caite ach cheap muid go raibh muid chun é a bhuachaint. Níor éirigh linn ach d'fhás Powerade 61% ag an am sin. So. Ansin, rud eile a tharla ná bhí sé seo ag obair go maith agus chonaic daoine eile a bhí ag obair le Coca Cola cé chomh maith agus a raibh sé seo ag dul. So, chuaigh sé sin mar, ina dhiaidh sin, chuaigh sé go dtí Scandinavia. Thosaigh siadsan ag déanamh an rud céanna. So, tá video eile ansin, mura mhiste leat.

Is curadh domhanda é, curadh Eorpach dhá uair agus bhí sé sna hOilimpeacha trí huair. Is wrestler atá ann ach tá sé, tá an-mheas air sa tSualainn agus d'úsáid siad an campaign céanna agus a bhí againne. So, sin é, sin an rud a rinne muid. An rud a tharla ina dhiaidh sin ná gur, gur tháinig. gur gur tháinig an toirt suas ceathracha dó fán gcéad, ceathracha dó fán gcéad. Uimhir a dó, deimhniú sa mhargadh, sciar 5.8 pointí níos mó, athcheannacht plus 6 agus triail plus 5. So bhí siad sin an-an-láidir mar uimhreacha dúinn, mar Nuair atá tú i deochanna, go háirithe deochanna cosúil le seo, ní ní thagann ní thagann forbairt cosúil le ceathracha dó fán gcéad. Téann sé suas b'fhéidir cúig fán gcéad, deich fán gcéad. Ach ceathracha dó fán gcéad, ní raibh sin cloiste i gCoca Cola roimhe sin. So D'oibrigh sé sin go hiontach dúinn. So sin an, sin an, an feachtas a rinne muid. Sin an feachtas a rinne muid ar feadh trí bhliana in Éirinn agus an bhliain ina dhiaidh sin rinne muid ceann faoi GAA, so thóg muid, thóg muid foireann, Shóisearach, as Contae an Chabháin, as áit darb ainm Muintir Connacht, agus lean muid é sin agus thug muid tacaíocht dóibhsean. Agus ansin an bhliain ina dhiaidh sin thóg muid triúr agus ag déanamh an chéad marathon dóibh ach bhí siad dhá dhéanamh thuas sna hAlp so bhí orthu a dhéanamh an chéad marathon acu ach ag airde an-ard ar fad so sin rud a rinne muid sin feachtas alright.